Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu Maliyɛnw ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw fo ni kisi fɔlen ye k'aw fo ni dɛmɛ fɔlen ye k'aw fo ni hɔrɔnya fɔlen ye k'aw fo ni kankelentigiya fɔlen ye o de ye salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu foli ni tanu kɔfɛ ka dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kira Muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔn sɔli ala Muhamadu Maliyɛnw an n'a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ n'a denkɛ A mɔdenkɛ sarafo makan saba mɔden makan fofana makan kamara makan magasa tanti jara denkɛ maliyɛnw an ka taransisɔn bi sarafo bɛna kuma u fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ maliyɛnw ala subahana wa taala kɔfɛ a n'a ka kira kɔfɛ jamana fama i kan k'i jigi k'i ka jamana kɔnɔ denw de ye n'i bɛ kuma o kuma fɔ i kan ka fɔlɔ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔ denw de ye n'i bɛ baara o baara kɛ i kan ka fɔlɔ k'a yira i ka jamana kɔnɔ denw de la n'i n'olu bɛnna min kan i n'olu bɛɛ n'a jɛra k'o waleya a ka ca ala fɛ o bɛ sira ta nka n'i y'i jigi kɛ mɔgɔ masa ye k'i jigi kɛ jinɛ masa ye k'i ban ka kuma i ka jamana kɔnɔ denw fɛ k'i kɔsɔn olu la k'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ a ka ca ala fɛ i bɛ taa digi dingɛ kɔnɔ wa n'i jiginla dingɛ kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ bɔnɛ kɔ sabu i tɛna maa ci sɔrɔ maa min bɛna fɔ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ o kuma maliyɛnw anw mako bɛ jumɛn na bi maliyɛnw mako bɛ dun ka fa de la anw mako bɛ jumɛn na bi anw mako bɛ kɛnɛya de la anw mako bɛ jumɛn na bi anw mako bɛ sekirite de la mali fan bɛɛ anw mako bɛ jumɛn de la bi anw mako bɛ bɛn ani kelenya de la mali fan bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw mako b'o de la bi samiya sera anw ka yɔrɔ bɛɛ ka se ka sekirize anw ka sɛnɛkɛlaw ka taa sɛnɛ kɛ walasa maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka balo a ka sɛnɛkɛlen la cogo min na bagangɛnnaw bɛ se ka taa bagan kɛ cogo min na mɔnikɛlaw bɛ se ka taa mɔni kɛ cogo min na jagokɛlaw bɛ se ka jago kɛ mali fan bɛɛ cogo min na walasa hɛrɛ bɛ se ka na faso kɔnɔ cogo min na bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi tɛ se ka san tuguni nka u kɛmɛ ka mun de kɛ k'a fɔ k'u bɛna ɛlɛkisɔn ko don anw kun ma diyagoya ko fɔ anw ka taa ɛlɛkisɔn na kalo kɔnɔntɔn in kɔnɔ ka f'u ye anw somɔgɔ tɛ kominote ɛntɛrinasiyɔnali ye wa anw yɛrɛ somɔgɔ tɛ faransi ye wa foyi tɛ anw ni sedeyaw cɛ ni jɛɲɔgɔnya tɛ wa sedeyaw a kireyela yan de mali la o kuma anw tɛ taa ɛlɛkisɔn na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka sɛnɛ kɛ anw tɛ taa ɛlɛkisɔn na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka kalan kɛ anw tɛ se ɛlɛkisɔn na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka mɔni kɛ wa anw tɛ taa ɛlɛkisɔn na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka bagan gɛn wa anw tɛ taa ɛlɛkisɔn na nin kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka jago kɛ mali fan bɛɛ wa anw tɛ taa ɛlɛkisɔn na nin kan kan ka sɔrɔ mali ma suma i ko tigɛ tulu kɔngɔ b'anw na minnɔgɔ bɛ anw na banajugu kɛ ma anw taalan ye siyɔrɔ t'anw bolo anw kɛmɛ kɔnɔ tɛ wara tɛw ye sigiyiri t'anw na ji t'an bolo an kan ka taa yɔrɔ min na kungo kɔnɔna min ye sogow jigi ye kungo kɔnɔna jenina o kuma anw bɛ taa min otoritew anw bɛ taa min anw bɛ taa min a ye dumuni ni ji ɲini ka di anw ma fɔlɔ anw k'o dun an ka maa minnu fagala le 10 le 11 le 12 olu ka jugement ka kɛ les 10 commandements min dira aw ma walahi a ka se k'o baara kɛ a ɲɛ ma ka ɲɛ maliyɛndenw mako b'o la wa maliyɛndenw mako b'o danaya de la a ko refondation ko mali kura ɔ den min b'aw bolo bi n'o ye zɛnɛsi o zɛnɛsi tiɲɛnen don pewu o kɔnɔ o tiɲɛnen don ka ban pewu fo k'o zɛnɛsiw dilan ka ɲɛ k'olu olu ko bi k'olu ka wolo bi ka kɛ fɛn bi ka mɔ bi ka kɛ fɛn bi kɛcogo yɛrɛ t'o la yɛrɛ o kuma maliyɛnw an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin tɛ ne ka ko ye nin tɛ ne ka ko ye a ka ca ala fɛ a kun bɛ s'i ma don min na o bɛ k'i ka ko ye an ka élection faransi tɛ a da don a la an ka élection communauté internationale t'i da don a la an ka élection bɛ organiser maliyɛnw de fɛ wa maliyɛnw de bɛ bɔ ka taa voter mali fan bɛɛ mali fan bɛɛ k'a bɛ mali kɔ mali kɔdi la ko élection bɛ se ka kɛ bamakɔ dɔrɔn ayi bamakɔ dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ kuluba dɔrɔn de ye den bɛɛ b'i da don a la wa bɛɛ bɛ bɔ ka taa kala ta i diyaɲɛmɔgɔ k'i kɛ i diyaɲɛmɔgɔ ka voter a ye walasa a bɛ se ka na i sago na ko kɛ mali kɔnɔ cogo min na dɔ kɛra faso in sɛgɛnna ten sa o kuma maliyɛnw min ka gɛlɛn anw bolo bi otoritew o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka maliyɛn den bɛɛ bila da kelen fɛ ka maliyɛn bɛɛ don don da kelen fɛ o de ka di anw ye bi kosɛbɛ o de ka di anw ye wa anw b'o de ɲini aw fɛ o kuma o ye jumɛn ye ka dumuni ɲini ka di anw ma anw ka kalanko ka se ka sabati kɛnɛyako ka se ka sabati sekirite ka taa mali fan bɛɛ anw somɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ sabu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la samiya donna o samiya donni min filɛ nin ye sisan anw kan ka mun de kɛ walasa ka se ka san wɛrɛ nata in kɔngɔ kunbɛn an kan ka se ka mun de kɛ ka se walasa ka se ka san san wɛrɛ nata in minnɔgɔ kunbɛn aw m'o sira don an kɔrɔ wa anw ɲɛ t'o la foyi fɛn bɛɛ ka gɛlɛn angɛrɛ tɛ se ka san foyi tɛ ka san maliyɛnw otoritew n'a ye o ye k'aw ɲɛ tugu k'aw bɛ taa taa da don élection ko kuma na n'a y'o ye ko aw da don o la k'aw aw ban k'aw da to anw ka les 10 commandements na k'aw bɛ taa da don élection ko kuma na walahi walahi a bɛ bɔ ka fasodenw sɔrɔ aw ɲɛ yan sabu n'o de fɔ a ye yan'a ka jigi kɛ mɔgɔ mansaw ye yanni a ka jigi kɛ jinɛ mansaw ye a y'a jigi kɛ a ka jamana kɔnɔdenw ye a y'a to an n'a ka jamana kɔnɔdenw ka to ka kuma u k'u sigi min b'u fɛ u k'o fɔ min b'aw fɛ a k'o fɔ a ka maliyɛn den den bɛɛ da don o kuma na samiya natɔla filɛ bi aw ye minnu ka so ci u b'a kɛ cogo di u bɛ si min u bɛ don min u ka denbayaw bɛ taa min diɲɛ e min bɛ ka si kilimatizɛri kɔrɔ bi diɲɛ e ka hinɛ i maaninfin ɲɔgɔn na ala subahana wa taala min y'an dan ale y'an dan ka hinɛ an na munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na o kuma maliyɛnw bi an bɛ waati min na dɔ ka degun ye dɔ ka degun ye an ka ɲɔgɔn ka degun ta ka kɛ ɲɔgɔn ka degun ye pɔrɔbulɛmu pɔrɔbulɛmu bɛ mali kɔnɔ bi walahi pɔrɔbulɛmu tɛ cɛkɔrɔbaw n'aw y'a da bɔ a la zenesi de y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ sabu zenesi nin tiɲɛna pewu kabini don min na n'a fɔra ko kudeta kɛra mali kɔnɔ mali zenesi bɛɛ y'i yɛrɛ ta bɛɛ ta kɛra jenikaɲimi ye dɔ ko n ka wolo bi ka kɛ fɛn bi ka mɔ bi sini tɛ kɛ e ɲɛnɛ e cɛnin tere jugu walayi sini tɛ k'i ɲɛnɛ o ma mun b'anw ma mun de tolen b'an ma sa ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka wuli k'an fara ɲɔgɔn kan zenesi kuru bɛɛ lajɛlen tɔn tɔn ka bɛɛ bolo minɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ a bɛ fɔ o de ma ko jamana wa a bɛ fɔ o de ma ko zenesi a bɛ f'o de ma ko zenesi o kuma k'a fɔ ye elɛkisiyɔn ko kuma an da tɛ don o la ka sɔrɔ kɔngɔ b'anw na elɛkisiyɔn ko kuma an da tɛ don o la ka sɔrɔ bana jugu b'anw kan elɛkisiyɔn kuma an da tɛ don o la ka sɔrɔ siyɔrɔ jugu anw mɔgɔw bɛ ka si o la ɲamanw sanfɛ elɛkisiyɔn kuma an da tɛ don o la ka sɔrɔ an ka deplasew olu bɔlen bɛ ka taa jamana kɔ kan ka sɔrɔ u ma segin ka don jamana kɔnɔ anw m'a fɔ k'a ka yala ko ka wari di du bɛɛ ma dɛ wa anw m'a fɔ ko ka yala ka balo di du bɛɛ ma anw ko de a ye jamana sekirize an yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ ka an yɛrɛ balo o ka gɛlɛn wa o ka gɛlɛn wa o kuma bi ne bɛ ka adrɛse otoritew de la tranzisɔn mɔgɔw de la asimi goyita ani ba ndaw ka ani asimi goyita ani alaji sogɛli kokala mayiga ka guwɛrɛnɛman nin damadɔ dɔrɔn de b'anw fɛ n'a ye ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma ani jamana kɔnɔdenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka kuma min bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u ka a k'o dɔn min bɛ aw yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔdenw k'o dɔn walasa jamana bɛ se ka taa aw kana aw jigi kɛ sedeyawo ye a kana jigi kɛ faransi ye a kana jigi kɛ kominite intarinasiyɔnali ye ninnu tɛ se ka papa ka ɲɛ aw ye papaka ni se bɛ faransi ye a tɛna bin afirikɛnw kan k'olu ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɔ ka t'o dun n'i y'a mɛn zonba kule faransi de don n'i y'a mɛn zonba kule faransi de don sedaw maa min b'u ka baara la kominote ɛntɛrinasiyɔnal mɔgɔ minnu fana sigilen don k'a fɔ k'u bɛ faso dɔ ci k'a di dɔ ma anw faso tɛ ci sabu anw ye maliyɛnw de ye maliyɛn minnu dan b'u yɛrɛ la anw de ye maliyɛnw ye maliyɛn minnu ko ko olu ye bɔra cɛfarinw la maliyɛn minnu ko k'u bɛ ko kalama o kuma otoritew kumakan min bɛ sarafo fɛ k'a lase aw ma bi tarata donya in na a filɛ a ye fara ka jenɛsiw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye tiɲɛ fɔ a ka jenɛsiw ye a ye jenɛsiw fara ɲɔgɔn kan sabu jenɛsi tɛ yen a ye zenɛsi fara ɲɔgɔn kan walasa o zenɛsi bɛ se ka na cogo min na dugu maakɔrɔbantan man di a ye dugu kalifa maakɔrɔbaw la olu ka se ka hakili ɲuman di maaw ma sinɔn n'a ye mali in di denmisɛnninw ma mali ko banna sabu zenɛsi yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɛ o kuma kɔngɔ ni minɔgɔ ani baloko gɛlɛya ani gɛlɛya de b'anw na anw bɛ min ɲini a fɛ o ka se ka nɔgɔya anw fantanw bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun cogo min na ka bɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka to ɲɔgɔn bolo faso in ka jɔ tiɲɛ kan an ka les dix commandements hali sini anw b'o kɔ wa anw bɛ kɔntiniye ko wa fo o de ka kɛ o kuma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen fo ne ba tante jara ne ma ɲinɛ i kɔ k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo mamadi fofana ma ɲinɛ i kɔ k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo sori kulubali yan fo faransi k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ fo aja asan sari k'i fo ne ba kulubali ne ba baminata kulubali k'i fo dan tɛ foli min na david jara k'i fo dan tɛ foli min na ne kɔrɔkɛ omt k'i fo dan tɛ foli min na jack bauer ne ka président k'i fo dan tɛ foli min na ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen alaji kabarali ma ɲinɛ i kɔ k'i fo dan tɛ foli min na tante jɛsi k'i fo yan f'i sigiyɔrɔ ka f'i ma ko i sise ka tanti ina so fo tanti lɔbɔ k'i fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a fɔ aw ye salamu aleykum warahmatulahi ta ala wa barakatuhu ani tanti jara denkɛ in de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ sarafo wasalamu